Deireann sé dúinn ríomh imlíne an chrutha. So, imlíne. So, smaoineoimid faoi sin ar dtús. So, we have 8 cm anseo. So, táimid ag iarraidh ar dtús imlíne an leathchiorcail a fháil. So is leathchiorcal é, so leath fá dó pi r. So dó pi fá ocht. Cuir isteach san áireamhán é, leath fá dó fá pi fá an ocht. Cad a fhaigheann tú ná ocht. Pi, agus táimid just chun é sin a fhágáil ar leataobh ar feadh soicind. So, sin é imlíne an chiorcail faighte againn. Anois, ba mhaith linn fad an stua a fháil. OK, so anseo, sin 60 thar 360 céim, 60 de bharr an uillinn seo, ahem, pardon, 60 thar 360 fá an 2πr. so sin seasca thar trí chéad seasca, cuir é isteach san áireamhán nó déan é i do cheann. so dó pi r cad é an r sa chás seo? Sa chás seo tá an r, tá an ga cothrom le sé déag ceintiméadar, ok, so athraigh é sin go dtí sé déag agus. haon thar sé fá dó fá pi fá sé déag agus faigheann tú sé déag thar trí pi. Ok, so suas go dtí seo we have fad an ciorcail atá gorm, fad an stua atá dearg agus anois caithfimid an sé déag ceintiméadar a chur leis, so we have sé déag ceintiméadar. So suimigh an trí rud sin le chéile, an trí fad sin. So fad an, fad an rud, an cruth iomlán sin, 8 πi, móide 6 déag thar 3 pi, móide 6 déag pi. Sorry, 6 déag just ina aonar. So suimigh iad sin go léir. We have 8 pi móide 6 déag. cothrom le agus anseo seans maith go go rachaidh sé díreach chuig é seo ocht ocht seacht naoi náid dó náid cúig agus tá sé sin ceart go dtí cad a bhí sé ag iarraidh an slánuimhir is giorra so slánuimhir is giorra cuir bosca timpeall an slánuimhir an rud atá ag teastáil uait tá sé sin cúig nó níos mó so tagann sé sin suas so caoga ocht Agus táimid ag caint mar gheall ar an bhfuil sé ceintiméadar, tá sé, tá sé ceintiméadar, tá gach rud i ceintiméadar. Ok, so um, tá an imlíne seo 58 ceintiméadar ceart go dtí an slánuimhir is giorra. So sin é an imlíne. So ná déan dearúd ar an ga seo in, ag an deireadh. Ok, an chéad rud eile, an achar. So tá dhá achar le fáil againn, achar an leathchiorcail agus achar an teascóg. So achar an leathchiorcail ar dtús a gheobhaidh muid. Ok, so tá mé ag caint just achar an leathchiorcail ar dtús. So sin leath an chiorcail. So leath fá πr cearnaithe. So leath fá π fá an ga sa chás seo sin 8 cm arís. Ok, so 8. cearnaithe. So leath fá pai fá ocht cearnaithe agus faigheann tú tríocha dó pai. Fág mar sin é ar dtús. Ok, ná, ná brú ar S go dtí D go fóill, níl aon gá. Ok, agus níl do freagra chun a bheith chomh cruinn is a bheidh sé ag an deireadh. So sin an chéad rud. Anois táimid chun féachaint ar achar an teascóg. So it's 60 céim thar 360, so táimid caint mar gheall ar aon séú, arís an rud céanna a bhí againn anseo, aon séú den imlíne anseo, aon séú den uh, achar, so, fá, an gnáth-achar pi r cearnaithe, so, sin aon séú, nó, just, fág an seasca thar trí chéad seasca más maith leat, em, agus tá an, ga anseo difriúil, tá sé chun a bheith sé déag, so, caithfimid é sin a chearnú, cuir isteach san áireamhán é arís mar is gnáth, haon thar sé, fá pi, fá, sé déag cearnaithe sa chás seo, agus gheobhaidh tú aon céad fiche ocht thar trí pi. Now brú ar é sin, móide tríocha dó pi a bhí againn ar dtús agus gheobhaidh tú dó dó ceathair thar trí pi. agus S go dtí D sin dó trí ceathair ponc a cúig seacht dó dó cúig et cetera tá tú ag iarraidh é a bheith ceart go dtí an slánuimhir is giorra so cuir bosca timpeall an slánuimhir agus gheobhaidh tú de bharr go bhfuil an an figiúr seo cúig nó níos mó tagann sé sin suas